E saludi a totus, beni torraus! E insaras oi si 'oliat ligi una storiedda chi chistionat de unu principi unu pagheddu particolari. Esti fattu unu pagheddu a modu suu, su principi Pic, aici ddi nant. E insandus imoi si ligius sa storiedda, chi est bellicedda, est una, esti unu pagu longa però esti Est spassiosa, fait arriri. E a goa si bieus un'atra 'orta po fai unu traballeddu impari.
Uffa, propriu immoi ca. De Silvia Roncaglia Ci fiat un'ota unu principi chi totus tzerriant propriu immoi ca. A nai sa beridadi, unu nòmini ddu teniat, e fiat unu nòmini clàssicu de prìncipi, ddi narànt Filipu. Sa mama, sa reina, candu fiat prontu po papai ddu tzerriat, cumenti faint totu is mamas, aboxinendi, Filipu, bai a ti sciacuai is manus ca est prontu! E Filippu, chi fiat gioghendi a palloni cun su scudieri Gualtieru, sbufàt, Uffa, ma comenti, pròpriu imoi ca mi fia spassiendi! E candu su babbu, su rei, ddi naràt in cilliu, Filippu, bai e fai is còmpitus! Filippu arrispondiat, Uffa, ma comenti, pròpriu imoi ca fia castiendi in televisioni una partida de cassa a caboni de murdegu! A merì, a una certa ora, su rei e sa reina ddi narànt impari, Filippu, immoi est ora de si crocai! Ma su prìncipi Filippu, totu cuncentrau gioghendi a Game King, su videogiogu suu preferiu, fiat a is istremus e naràt a boxi bàscia, Uffa! Propriu immoi ca fia po binci a s'ùtimu dragu e ia giai pigau duas vidas de cuadderi chentza de timoria. Insoma, po su prìncipi Filippu no fiat mai su momentu giustu po fai su chi depiat fai e diaici totus iant cumentzau a ddu tzerriai propriu immoi ca. Ma sigomenti ca cuss'allomìngiu fiat tropu longu, dd'iant incrutzau in pic. Su prìncipi no iat cambiau imbitzu mancu crescendi. Fiat diventau unu bellu piciocu atu e mannàciu. Ma chi su babbu ddi naràt, Pic, su rei de Gianduja si 'olit fai sa gherra, prepara is armadas! Issu arrespundiat, Oh, ma comenti, pròpriu imoi ca depi andai a su ballu bistiu a màschera de sa marchesa Teresa! E una dì Pic fiat lòmpiu in edadi de pigai mulleri. E cumenti sucedit a is piciocus bellus arricus e nòbilis, depiat coiai a una picioca bella, arrica e nòbili. Pic, est ora de ti pigai una mulleri, dd'iat nau su rei. Eus decìdiu ca su mesi chi intrat as a coiai sa principessa Cunegonda, iat aciuntu sa reina. Cunegonda fiat sa filla pitica de su rei de su regnu acanta. Fiat bella e garbosa comente un'angiulu e cantàt comente unu rusignolu. Milli e prus cuadderis fiant innamoraus de issa, ma issa depiat coiai a su principi Pic. Ma Pic, candu iat intèndiu ca si depiat coiai su mesi infatu, iat sbufau comente a sempri. Uffa, ma cumenti! Pròpriu imoi ca tenia milli cosas de fai cun is amigus mius! Iant appena obertu una discoteca noa e su prìncipi dònnia merì andàt a baddai ingunis cun is amigus fintzas a mengianeddu. Fiat diventau unu campioni de baddu in armadura a rìtimu de heavy metal. Iat appena comprau una carrotza noa, una coranta cuaddus trucada chi fiat duxentus a s'ora, e dònnia dì fiat a gara de rally cun is amigus, e issu fiat sempri su prus lestru. Si fiat iscritu a unu cursu de subravivèntzia po cuadderis bagamundus, a unu cuncursu de bellesa po cuadderis fortis e una partida de cassa a caboni de murdegu e, insoma, teniat unu muntoni de cosas de fai, Pròpriu immoi ca si depiat coiai. Pròpriu immoi no mi coiu, iat nau Pic. E su rei, ca si fiat coiau a piciocheddu, càstiat a sa reina, suspirat e narat, Anda beni, ddu lassaus spassiai ancora unu pagheddu e ddu feus coiai s'annu chi 'enit. e sa reina, ca si fiat coiada issa puru a piciochedda, càstiat a su rei, suspirat e narat, Anda beni, Pic, t'as a coiai s'annu chi 'enit, ma as a comentzai luegus a bessiri cun sa principessa Cunegonda, a su mancu dda connoscis. Dd'as a acumpangiai a is baddus e eis a fai passilladas a cuaddu. E diaici Cunegonda, cun sa cara de angiulu e sa boxi sua de rosignolu, ddi domandat, Pic, m'acumpàngias a su baddu de sa marchesa Teresa? Oh, no! Pròpriu imoi c'apu organizau unu torneu de scacus, dd'arrespundit Pic. Fiat passendi de ingunis Pinimelempo, cun su burricheddu suu, e iat nau, Principessa, deu seu andendi a baddai in sa pratza de sa bidda, Chi fustei est de acòrdiu dda potzu acumpangiai deu e dd'ia a podi imparai totu is baddus de sa bidda, tanti deu tengu tempus. E diaici Cunegonda iat imparau s'andira andira, su baddu tundu, sa tidda tidda e su passu torrau e baddat cumenti a un'àngiulu. Un'atra 'rota Cunegonda iat nau, Pic, seus in beranu, andaus a si fai una passillada in su satu? Ma Pic ci furriat is ogus a celu e arrespundit a boxi bascia, Ma cumenti, propriu immoi ca essit sa tempora prus bella po andai a cassa! Fiat passendi de ingunis Pini Melempo cun su burricheddu suu chi narat, Principessa, deu seu andendi pròpiu in su satu. Chi fustei esti de acòrdiu a benni cun mei, ddi potzu imparai totu is nòminis de is froris de beranu, tanti deu tengu tempus. E diaici Cunegonda iat imparau a connosci is violas, is prìmulas, is arrosas de monti e giunchillas profumadas e tzerriat dònnia frori cun sa boxi sua de rosignolu. Una dì Pic iat ingotu a Cunegonda a fai unu giru in sa carrotza sua coranta cuaddus trucada. Fiant andendi a duxentu binti a s'ora, candu Cunegonda iat nau, Frimadì, Pic, mi parit ca custa nui a colori de arrosa, a oru de sa ia, est una tupa de arrosas de monti, Frimadì ca ddas ollu boddiri. Uffa, ma cumenti, propriu immoi ca fia sodighendi su primau miu de lestresa! Ma agoa, mancai de mala gana, iat cumentzau a andai prus a bellu fintzas a si frimai. A oru de sa ia, cun su burricheddu suu, ci fiat Pini Melempo. Potat in is manus unu matzu bellu mannu de arrosas de monti e fait un'arrisixeddu a sa principessa. Intzaras Cunegonda iat castiau a Pic e dd'iat nau, Ddu sciis? Apu decìdiu de coiai a Pini Melempo. Ma cumenti, pròpriu imoi ca mi fiast cumentzende a praxi? iat atzerriau su prìncipi. Ma Cunegonda dd'iat fatu unu stremu e nci fiat atziada a cuaddu de su burricheddu de Pini Melempo, chi no teniat dinai, ma teniat tempus. E diaici custa stòria est acabada. Uffa! Ma cumenti? Propriu moi ca fiat cumentzende a mi praxi? Seus torraus! E intzandus ita mi narais de custa storiedda, fiat bellixedda o no? Unu pagu longa però fiat spassiosa meda. E intzandus sicomenti ca a mei mi mancat unu portapinna. Ddu bides ca innoi est sbuidu? E poi apu lìgiu custa storiedda chi apu torrau a contai a bosatrus e apu nau, poita no? A acapiai impari duas cosas, su tema de sa de su re de sa reina e de su principi, su portapinnas chi mi serbiat a mei e no fai unu portapinnas a forma de corona, giustu po m'acapiai pagu pagu a sa storiedda, e intzandus mi est bessia custa cosa tropu bellixedda, chi 'oleis dda podeis imperai fintzas po si bistiri a maschera in carnevali. Seu scherzendi. E duncas po fai custu custu traballeddu si serbit unu botu sbuidu, custu fiat de de tzuccuru, no est de liauna, di latta, est de cartociu sa parti de nareus de de pitzus, sceti sa parti de basciu est in liauna, ma osatrus podeis imperai fintzas unu in liauna chi podit essiri unu botu de pelati, cosas chi agatais in domu. Poi mi serbit sa colla callenti chi est giai posta in cunis a callentai, poi mi serbit unu lapis, una una scuadretta, unu righellu, una pariga de ferrus, unu metru de custus de chi imperant is maistus de pannu, is sartus, poi mi serbint duus follus de gomma eva E unu a colori de de prata, no, a colori di oru brillantinau e s'atru arrubiu, sempri bellu luxiosu brillantinau. E poi mi serbit unu unu follu de scartu de riciclu po mi cumentzai a disegnai sa sa corona, poita prima de totu mi depu pigai sa mesura e intzandus sa primu cosa de fai est a mi misurai sa circunferèntzia de su botu, chi est in custu in particolari de bintiseti centìmetrus, e duncas mi misuru in d-unu follu bintiseti centìmetrus de longària innoi. Agoa mi misuru s'atària, s'atària est de. Nareus de catodixi, però depo pentzai de fai fintzas is is puntas, sa parti puntuda, sa parti puntuda, e duncas mi mi mi mesuru catodixi de longaria, però sa longaria arribbat innoi, innui cumentzant is puntas, e sa parti prus ata de, sa punta prus ata est de cincu mi parit De cincu andat beni. E duncas depu fai, cantu fiat, cincu prus catodixi, cincu prus catodixi fait dixannoi, depu fai atària duncas dixannoi. Un'ota chi mi seu disegnada unu unu retangulu de artària de de longaria, segu sa patti chi non mi serbit, duncas dda lassu a misura e mi cun su lapis disegnu is puntas chi funt longas mi parit chi funt tres e mesu custas, custa est cincu e poi de longaria diaici funt sempri cincu E nd'apo disegnadu una pagu pagu prus manna poita no no mi torrant beni is mesuras e duncas sa sa de mesu dd'apo dd'apo fatu fata pagu pagu prus manna. E intzandus deu cussa dd'apo fata in cartoncinu e duncas chi bosatrus no teneis a dispositzioni goma eva dda podeis fai fintzas cun d'unu cartoncinu colorau. Deu dd'apu scerau grogu, ma bosatrus dda podeis fai de su colori chi si praxit de prus. Difati deu custa no dd'ap'a fai cun sa patti cun sa goma eva a colori di oru, ma dd'ap'a fai cun sa goma eva a colori arrubiu. E intzandus sa primu cosa chi depu fai, si dd'apu fata biri, est a mi disegnai sa corona in in bruta copia, nareus. Una una una 'orta chi mi seu fata custa, mi dda pongu in sa patti de pallas de de sa gomma eva, cussa chi no tenit brillantinus, e mi dda torru a passai cun su lapis, diaici agoa mi dda depu sceti segai cun is ferrus e intzandus un'ota chi mi seu disegnada sa corona, dda bieis? un'ota chi mi dda seu disegnada pigu is ferrus e segu a fillu e otengu Sa corona arrùbia chi est bella aici etotu. Circais de respetai is lìnias aici essit pagu pagu prus bellixedda. Poi cun is arrogus chi abarrant eus a fai is decoratzionis. Duncas, sa primu cosa de fai est de incollai in su botu sa gomma eva chi apu segau a misura diaici e duncas mi pigu sa colla callenti, custa dda pongu innoi, fatzu Una striscia de cola bellenti e cumentzu a mi incollai sa gomma eva e fattu fattu fatzu una striscia de colla Fintzas a cando no dd'apo incollada totu. Chi est segada a misura, iat a depi torrai giusta innoi, aici si serrat beni. E difati custa est segada abbastantza beni. E duncas custa est giai fatta. Immoi po fai decoratzionis mi serbit un'arrogu de gommaeva a colori di oru Apu pigau sa longària, duncas, de sa circunferèntzia de su botu, duncas, cantu fiat longa sa corona, e de atària dd'apu fata de dus centìmetrus. E custa mi dda pongu innoi asuta.

S'arrogu de goma eva. Però no m'at torradu meda meda. E custu puru est postu. Immoi Mi torru a pigai, chi ddu boleus dda podeus fai de aici etotu e duncas mi pigu is atrus arrogheddus chi mi funt abarraus de goma eva a colori di oru, mi ddu aciungiu pagu pagu ca est istachendu si, e intzandus mi fatzu su tundu aici a ogu Cun custu arrogheddu chi m'est abarrau. Po nai ca est fatu a ogu est fintzas tropu perfetu. Pongu pagu pagu colla, innoi a palas, e mi ddu incollu innoi in pitzus.

Ndi fatzu pagu pagu de punta in prus. Aici parit una una prenda pretziosa e si dda poneus innoi asuta. Pagu pagu colla. Diaici. Poi pigaus un'atru arrogheddu de, sempri de custa de custu colori, colori de oru e mi fatzu is atrus semineddus, prus finixeddus però tocat a ddus fai. e custus puru mi ddus atacu cun sa colla callenti a su costau innoi. Bella pretziosa custa custa corona. Diaici, diaici segundu mei est Prus che perfeta, però deo 'ollia immoi unu pagheddu fai impreziosiri, nareus, sa parti de asuta, e po impreziosiri sa parti de asuta apu a imperai s'arrogu de gomma eva a colori arrùbiu chi m'est abarrada Custa dda incingiaus giai dda poneus a intrus e poi ita narais ita forma ddas potzu fai tundas o a rombo o triangolaris cumenti essint bieus a rombo mancai cumenti essint a rombo funt bellixeddas e duncas depeus fai cuadradeddus Custu est tropu mannu, ddu fatzu prus piticheddu, si fortzis est bellixeddu diaici a rombo, ndi feus ndi feus una pariga, innoi funt tres, dd'aderetzaus pagu pagu

Su primu rombo innoi. Pagu pagu colla ca non ndi serbit meda meda. Poi ndi poneus unu a custa attaria e unu a custa. Poi ndi poneus unu innoi a palas. Anzi ndi poneus unu po dogna punta. Unu po dogna punta e unu innoi a palas aici torrant. E poi però ananti mi parit ca ndi poneus fintzas atrus tundus. Bieus cun custu arrogalledda ita ndi essit. E mi parit ca gei andat beni. Ndi feus duus e ndi poneus unu a custa parti e unu a s'atra. Custu bellixeddu però est a forma de de istiddiu e mi parit ca dda pongu innoi in pitzus est prus bellixeddu. Mi parit ca est bellixedda diaici. E intzandus mi serbit mi serbit un'aturu arrogheddu po ddu fai tundu. Mancai no siat perfetu perfetu no ddi fait nudda. Bosaturus dda podeis impreziosiri cumenti si praxit de prus. Fintzas a innoi mesu podeis ponni calincuna cosa.

Aici est prus pretziosa. E bellixedda, eja dda podeus incingiai, nci poneus aintrus is ferrus, perfetta, est bellixedda, est còmoda de imperai e poi est una cosa ùtili chi podit sempri serbiri in domu Inzaras e poi si torrat nai chi si praxit de podei si imperai coment'a corona po carnovali. Deu si saludu, si saludu a totus, si ongu unu unu imbrassu mannu mannu mannu e unu basidu prus mannu de su mundu a totus. A si biri a lestru.